Igbo mụrụ m ekele m unu Mbanọ mụrụ m unu anwụchiri anwụchi o ka onye chiri gị bụ nwa afọ Igbo ka onye chiri biko ya zere nke a bụ nwanne unu nwoke nds opinion tv abịa m ọzọ n'ụbọchị taa sị ka m jiri nwa ohere a wee gwa ụmụnne m okwu wee kpanyeta ụka biko o nwee ebe ọbụla ị nọ ihe onyonyo a na-erute gị aka eji m aha onyenwe anyị chineke na-arịọ gị sị gị biko nye aka tụkere m tụsara m ozi a tụsara m ozi a ka ozi a gbasa n'ihi na ọ dị mkpa ị ma na ọtụtụ oge ka anyị na-anụ ha na-abịa na-agwa anyị na asụsụ Igbo na-alazi ala na asụsụ Igbo na-ala ala nke bụ eziokwu nwanne anyị obi igwe kụrụ egwu sị ihe na-eme anyị si anyị n'aka si anyị n'aka na o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chukwu ụta ihe na-eme anyị o si mụ na gị n'aka onye atala chineke ụta onye atala chukwu ụta n'ihi na chineke nna emere ihe ile o kwesịrị ime anyị a bụ mmadụ were amamihe nye anyị were akọ na uche nye anyị ọ dịzi anyị a n'aka ikpebita ịchọpụta ihe anyị ga-emere onwe anyị ji nyere onwe anyị aka mkpụrụ edemede Igbo a b b ch ch d d e e fi fi gi gi gbi gbi gi

mana afọ iri chara acha ka m nọ n'ugwu hausa ebe a ka m nọ wee too wee matatụ ihe oke m mata tupu m alọtakwa ụlọ wee nọkwa n'ala igbo malitegharịkwa ndụ ọhụrụ ebe a ka m ji wee nọ wee mụta ịsụ asụsụ igbo sikwa n'amara chineke na-agbalịkwa mbọ oke m nwere ike iji hụkwa na m kwalitere asụsụ nke- asụsụ igbo anyị gịnị bụ isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa enyere m ya dịka iwu nye nwaanyị m sị ụmụ m asụkwara ha asụsụ oyibo n'ụlọ n'ihi na nna m na nne m ejiha asụsụ oyibo wee zụọ m mana ụlọ akwụkwọ ka anyị kawara ahụ mụta asụsụ oyibo nke anyị ji wee na-asụkwu ruo n'ụbọchị taa ya bụrụ a bịa n'asụsụ oyibo a ma agbalị oke m nwere ike a bịa na hausa ama asụ oke m mụtara a bịakwa na asụsụ igbo ana m agbalịkwa ijikwa asụsụ igbo na-ekwu okwu nga mgbanwe m iji kode nwulie sị nwaanyị m asụkwala ụmụ m asụsụ asụsụ oyibo n'ụlọ m enyekwa aha m ụmụ m m enyekwa ha aha nke olu igbo nyekwa ha nke bekee ee enwe ihe mere dejiwe ebe enwee ma n'ụbọchị taa dịka ihe na-emetụta asụsụ anyị anyị nwere ọtụtụ ndị ọka mmụta ma na ọka mmụta nke olu oyibo ma na ọka mmụta nke asụsụ igbo anyị gaa mba china n'ụbọchị taa anyị ga-ahụta na mba china n'ime onwe ha adịghị eji okwu oyibo ekwu okwu ọbụladị ọ bụrụ na onye isi ala ha si na mba ha wee pụọ wee gaa na mba ọzọ ime mkparịta ụka ha na mba mba ndị ọzọ na onye isi ala ha ha ga-akpọta onye nkọwa asụsụ ya n'olu oyibo ka ọ ga-abụ ya na-ekwu okwu n'olu asụsụ China onye ahụ na-akọwa ya n'oyibo o nwere oge m gere ihe mkparịta ụka nke onye na-arụ na CNN bụ Amanpour na onye ndu nke Iran na-ekwurịta okwu na ihe onyonyo mba ụwa mgbe o nwere ajụjụ a jụrụ ya a jụọ ya ajụjụ ihe ọ na-eji wee na-asa ihe niile bụ na asụsụ obodo ya a na-akọwazi akọwa mana oge Amanpour abịa jụọ ya sị ya na eche m na ị na-asụ oyibo ya sị ya na-asụ oyibo ma enwe ike ịsụ oyibo na efere mba ụwa ga-agazu mba niile a jụọ sị ma o nwere ike ịsụ asụ oyibo n'otu nkeji ma nkeji abụọ ya sị ee na ya nwere ike ime nke a ma tupu ya ya na-eme nke a na a ga-eji ihe ekpuchite ihu ya ka a ghara ịhụ ihu ya na ọ ya sụrụ ihe a na mba ụwa e mere nke a ya wee sụọ asụsụ a mana ị ga-ahụta n'ụbọchị taa anyịnwa ndị Igbo ọbụladị a hụ nwanne anyị na mba anyị amala onwe ya buruzi oyibo tinye n'isi ebe anyị bi ebe m onwe m bi mụ na ụmụnne anyị ndị yoruba atọ nọ n'ime ụlọ mana mgbe ọbụla ha na-ekwu okwu a sịkwarị na na ọ bụ okwu mkparịta ụka ma nke mụ na ha na-ekwu otu onye n'ime ha nwere ike iji olu oyibo wee saa m ihe ma ọ bụ gwa m otu ihe mana mkpake- mkparịta ụka ndị ọzọ ha niile ga-akpa site n'otu awa ruo na awa abụọ ruo awa atọ awa anọ olu asụsụ ebe ha ka ha ga-eji wee na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ihe a na-emezi m ana m adị enwecha mmasị mụ na ha enwe mkpakọrịta n'ihi na gịnị asụsụ ha na-eji ekwuzi ihe na-emezi kpachapụ mụwa n'ụzọ ma ụzọ ọ bụ ịma ọ bụzi ihe ofurefefefolo ihe ofurefefolo folo folo so ka mmadụ na-ada elu ka ma ọ na-efu n'ụzọ

n'ala Igbo n'ihi na mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ ọ na-abụ oge a na-ele ule nke eji apụta na ogo nke agba abụọ na agụmakwụkwọ ya bụ sekọndịrị ị ga-enwe onye a sị ya tinye igbo ya sị mba na o nweghị ihe eji igbo eme na ọ bụ oyibo meziri na odide igbo ma agụmagụ igbo na-ala azụ si eche m na ọ ga-adị oke mkpa na ọ ga-adị oke mkpa karịsịcha ihe niile ọbụladị na mba ebe nke anyị nọ n'ụbọchị tata na mpaghara ebe anyị nọ ndị pakistan nọ ya indians nọ ya eh, bangladesh nọ ya nepal nọ ya philippines nọ ya gụsịwa ọtụtụ mba dị iche iche ya mere ọ na-eji na-ara ahụ anyị adịghị asụ kama ezigbote asụsụ oyibo n'obodo a arab nọ ya lebanon nọ ya ah, ọtụtụ ọtụtụ obodo dị iche iche jordan nọ ya egypt nọ ya morocco nọ ya ihe ndị a bụcha mba dị iche iche ọ bụzi na anyị bizi ebe a n'ihi na ka anyị na ha wee kwukọrịta okwu a na-egbuzi asụsụ igbo a na-egbu ya mma ị ga-ahụ ebe a ga- ebe mmadụ ga-asị gị ọpụ n'oburu ọpụ n'oburu gị ahụ bulie ya elu ekwela ka ọ kụwa

mana aghọtara m ihe o kwuru gịnị ka ọ na-achọ ịkọwa simon na anọ m n'ime ụlọ ebe a na-ehi ụra ọ kụọ otu elekere nke ehihie biko kpọtee m nke na ndị ndị oyibo na- na-asị simon i'm in here sleeping please at one o'clock on the dot woke me up ya bụrụ ụka bụrụ ilu ya bụ n'ụbọchị taa kedu ihe m ji na-emetụta aka n'okwu a n'ọtụtụ oge ihe efunarịla anyị njirimara anyị na-ala ee ụfọdụ na-ekwu okwu gbasatara omenala igbo abụ m nwa afọ igbo akwadoro m ihe omenala nke kwụdịrị ọtọ nke na-enweghị ihe ịchụ aja dị ya n'ime ee e akwadoro m nke a mana ihe ọbụla a ga-eme bụ na ọ bụ ihe iji wee wepụta njirimara igbo akwadoro m nke a kwadosie ya ike mana ihe ọbụla a ga-eji bịa chụwa aja chụwara agbara nke aja chụwara mmụọ nke aja akwụghị m na nke ahụ ka m gọrọkwa isi onwe m na nke akwụghị m na nke ahụ mana ihe ọbụla bụ ihe a ga-eme iji hụ na ala igbo asụsụ igbo akparamagwa ma ọ bụ njirimara igbo ga-apụta ihe pụta ebe ọ dị ukwuu akwụ m ya kwụdesie ya ike kedu ihe ọzọ bụ okwu m n'ụbọchị taa n'ụlọ akwụkwọ anyị ka ndị na-achị achị dịka mmadụ dịka prọfesọ soludo bụ na a ma na ọ bụ onye na-eji igbo emere ihe ọ bụrụ na a ga-amalite ọbụla na Anambra ma ọ bụ ebe ndị ọzọ ndị na-achị anyị tinye ya dịka iwu sị ee e, nwa afọ igbo ọbụla na-apụta na sekọndịrị ọ bụrụ na i nweghị igbo C A B i nwee ya F ị ga-elegharị ya eche m na ọ ga-enye aka anyị jiri asụsụ igbo anyị mesie ihe ike nke ọzọ abụrụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume sị ka e mepụta ụlọ akwụkwọ ebe ọ bụ na ihe a ga na-ekuzi ebe ahụ bụ asụsụ igbo edemede igbo bụ ihe a ga na-ekuzi na ya a ga-enwe ndị ga-enwe mmasị ọbụladị ụfọdụ ndị nne nne na nna ha ndị a chere ike ụwa agwụla ha ga-enwe mmasị ịlaghachi ije ịga wee mụọ yawa edemede igbo agụmagụ igbo asụsụ igbo china nwere ụlọ akwụkwọ ihe a na-ekuzi ebe ahụ bụ edemede na asụsụ asụsụ ha india pakistan ndị a niile ihe a na-adị agụ kama karịsịarị bụ asụsụ ha nke gbasatịrị nkụzi oyibo e nwere nke ahụ iche e nwere oge e ji aga klaasị nke ahụ iji wee kụzie ihe ya bụ ihe m ji bịa n'ụbọchị taa wee na-asị ụmụnne m biko onye ekwela ụzọ gaa onye ekwela ụzọ gaa onye ekwela ụzọ aga n'ihi na ihe na-efularị anyị ihe na-emebi kwa ụbọchị ana m ekele ụfọdụ ụmụnna ndị nọ mba ofesi ndị nke na-ahụta mgbe ụfọdụ na ha na-eji asụsụ Igbo wee na-ekuziri ụmụ ha na mba ihe na-ekụziri ha njirimara ndị Igbo na-ekụziri ha akparamagwa ndị Igbo ha na-ewe na-amụta ka ihe ha eji n'aka ghara ifunarị ha anyị pụta taa ana m ekwu ana m emegide ịza aha oyibo ee e. ị mụta nwa gụọ ya aha Igbo ka aha Igbo ya bụrụ ihe mbụ nke oyibo esotewe n'ihi na omenala ndị Igbo onwe onye ma otu ije si adị echi ee ọ masịkwa gị ịzakwa naanị igbo igbo gị za asụsụ ndị Igbo onwe ihe o mere dịgide mana ebe ụ- ụwa anyị nọ n'ime ya taa mgbe ụfọdụ obodo ọ bụ ọbụla otu nwere ihe ji wee mara ọbịa ọbịa si na ya chọrọ ịga ụmụnna ya ikuku ebo bụla ya umere na ya ọbụla nwere ihe ji wee mara ha dịka m na ebe a n'ụbọchị taa anọ m ebe a na mpaghara obodo nke mpaghara ụwa nke m nọ n'ime ya oge m na-akpọ Nnamdị Nnamdị ọ na-ara ụfọdụ ndị a ahụ ịkpọta ya Nnamdị a na-akpọbisi a na-emebisiziri m aha emebi m agwazi ha Simon mana ụbọchị taa e nwe ndị mụtara ịkpọ Simon nwe ndị na-amụtaha o nwe ndị mụtara ịkpọ Nnamdị nwe ndị na-amụtaha ị kpọ m Nnamdị m aza gị kpọkwa m Simon m aza ọ ya hie ndị okenye na-asị na onye na-aga n'ogwe onye na-aga n'ogwe na ọ na-eji mkpịsị naabọ i jiri ke a kwacha ọnụ ote ya na ọkpụ gị were ke abụọ ya kwachaa ya maka ọsọ ọgha nọ na nshị ọsọ ọgha ọsọ- ọsọ ọgha nọ na nshị ka a na-eji eji mkpịsị naabọ aga n'ogwe dịka nna anyị Dennis Dennis Ihenetu mgbe ọ dị ndụ ọsọ ọsọ ọgha nọ na nshị ọsọ ọgha nọ na nshị ka a na-eji eji mkpịsị naabọ aga n'ogwe ọ ya mere mgbe ụfọdụ e ji dịka a na-enwe asụsụ a na-enwe aha Igbo nwee ke bekee mana ọ bụrụ na gị achọrọ ime ihe na dịka nwa afọ Igbo n'ala Igbo ihe ị ga-eji eme ihe bụ aha Igbo gị mgbe ị gakwa na nke mba mba ụwa ndị ọzọ gị elewe ma ọ bụ ke bekee ga-akara gị mma iji wee gaa ma ị ga-ejikwa ke igbo aga ọ dịrị anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka ka anyị kwalite asụsụ igbo anyị ka anyị kwalite asụsụ igbo anyị sụọ asụsụ igbo anyị sụrụ ya ị bụrụ nwa afọ Mbanọ sụọ ya otu o shite na Mbanọ ndị Mbanọ ha na-asị biko ka ị na-anyụ ka ị na-anyụ nyụrụkwa nkoke ma nyụgbuoro m ọkụkọ m ọ ghọtala igbo Abịrịba apụta ya asụọ ke ya anambra ha pụta na-asị ọ i furu ka ihe a si wee dị ọwa asụsụ igbo so ya mere m bịara ikwu okwu na mba efere mba ụwa m bịara ikwu okwu na efere mba ụwa ana m abịa ezowe onwe m ezowe Mbanọ m kwenu Mbanọ ṅụọnụ Mbanọ mụọnụ Mbanọ zuo ọnụ Mbanọ ga-adị onye so gị bụrụ jiri asụ gị mụrụ ihe abụ m nwa afọ abụ m nwa Ụmụọdụ nke dị n'Ụmụeze wan Ehime Mbanọ Imo steeti ebe a ka m si wee pụta mba al- obodo m si n'ime pụta ana m eji ya eme nwanne ana m eji ya eme nwanne abụ m nwa afọ ya mere onye Ngwa sị adachụba gide agba mgbe m dị iche ugbu a ịda ịda achụba mgbe m ga-eche ugbu a gide agba onye Mbaise sị mana akpụkpata ahịa na ha ka fọdaga fọdaga ihe ndị a niile bụcha asụsụ Igbo ọ bụrụ na anyị ga-eji asụsụ anyị wee mee ihe ọ ga-enye anyị aka ebe ọ dị ukwuu udo chịanụ ọha Biafra asụsụ Igbo ga-adị